igbo bụ igbo anyị ka na-ekwu ka o si dịrị anyị anyị mara etu obodo anyị dị tata ọ dịkwa egwu n'obodo anyị bụ naijiria obodo dị nkịrịnka hinne o nwego mgbe m kwuburu ihe dị etu a obodo dị nka ọ maka o si metụta ndị ntorobịa ka m ji were ekwu ka o si metụta ndị ntorobịa ka m ji were ekwu ọ bụrụ mgbe mgbe a sị na ị gụcha akwụkwọ pụta bịa na-eche ana ọ bụkwa maka nkịrịnka obodo a ịcha ana ebe ka ị nọ wee chaa ihe ọ bụ na obodo a etu dị nka nka akwụkwọ a na-agụ kịta ọ a na-ekwu ka o si dị ya o wee bụ na na ọ bụ maka na i je na akwụkwọ pụta ọ mgbe mbụ ndị ntorobịa tọrọ atọ ị fụgo so ọ ya ka o ji abụ m na-ekwu ihe ọbụla oge ọbụla m na-ekwu ana m enene na-achọ ka m wepụta ya otu o si wee dị konko si jebe akwụkwọ onye ọbụna nwenụ ya bụ isi ọma nwee ohere nwee isi ọma nwee ndị ga-azụ nwekwue jebe akwụkwọ na anaghị ama akwụkwọ aka mana mara amara na obodo a bụ i jechaa pụta ekwekwa ebibeghị ụkwụ imirikiti ka a na-akpọ na ya bụ ya jechaa pụtazi ọ bụrụ mkpụrụ mmadụ ole ma ole ka ahụ ndị nke ọzọ na-akụgbugharị ya ị bụrụ onye ntorobịa emenye enyere onwe gị aka ekwuola m ya ugboro ugboro ugboro ugboro e nwere ife i nwe dị ka ọnatarachi ma ọ bụ ọ bụrụ na ị fụbeghị ọnatarachi nwee ihe na ọ na-amasị gị itinye aka na ya mụọ ya ị ga-amụ ya mụta ya onwe ha enweghị mgbochiri isi na ọ ihe dị etu a ma na ọ ihe dị etu a o nwere ike ọ bụrụ na ihe ị na-eje agụ na mahadum bụ ihe ọ sọkwa ya bụrụ ya ka ị na-eje agụ ngwa ka were ọmụmaatụ ị nọ na mahadum fụzi onwe ebe ị na-agụ economics mana i nwere ọnatarichi ọja nwanne atụfuna ọja gị atụfukwana ọja gị nwanne atụfukwana ọja gị o nwee ebe a na-eme i buru ọja pụta o nwegodu ebe a na-eme ya kpọọ na-egbu ọja na-egbusi ọja ike e nwere ike ọ bụrụ na ọja ka nnukwu awele gị dị m asịghị gị tụfuo economics ị na-agụ nke ọ bụrụ na ọja ka nnukwu awele gị dị e nwere ọtụtụ ihe unu ghashigodo okwu okwu ma unu aghachie agwasị onye ọka unu ghachie unu aghachie chọta ihe a na-etinyesi anya ike na ya obodo obodo dị nkịrịnka eze na-asụ oyibo onye ka ị na-asụ n'oyibo bịa gwa ukwu ụdị oyibo a na-asụ kịta na naijiria nwoke ụdọ ịma nke bụ nke nke bụ ezigbo oyibo ịchọba ha tinye aka n'ihe ị ga-esi nwee na-enweta ihe na-enweta ihe ụfọdụ ndị fụrụ ya n'oge dị ka ọrụ aka dịgasị iche iche dị aṅa ha na-eme ya. nwee ike nne na nna gị aka adịghị ha ndị gị na ha gụsịrị akwụkwọ ife ha nabata skuul ọ bụghị bụ n'ihi nsogbu ha ba nne na nna gị nwere ike nwụọ ne- nwụọ n'oge ha eru ọ bụ ohere ka eh, eh, ihe ọmụmụ je je mụta ya mụta ya tinye ka e si nwee na-abụgodu mmadụ ọ na-apụkwa gị i nwee ikekwa ịbakwara ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ dị elu dị aṅa o je gụtakwa ihe ị chọrọ ịgụ mana obodo dị nkịrịnka nwee chọrọ ịfụ ndị na-achị anyị bụ fụụ